Níl puinn preaba sa ndromchla tráthnóna inniu ach tá sé buaite ar dheis ag Maher agus deis ar phointe do Alexander Rafter ach ceann eile curtha amú. Hawkeye comhartha ceiste ag an maor cúil agus an bhfuil pointe le bronnadh? Tá pointe le bronnadh. Mar sin chéad pointe do Chumann Lachtaín haon le haon. Agus Hickey. Cathal á lorg arís. Pioctha suas ag Cathal. Pas láimhe cliathánach chuig siúd. Seo chugainn anois Hickey. Tabhairt féna phointe cá dtitfidh sé. Thairis an dtrasnán. Sár scór ar fad ó Liam Hickey. Agus seo shin imreoir sa bhreis go raibh Marc ag tagairt dó ó chianaibh. Póiste go breá ag Brendan Quinn. Trasna go Paddy Killeen agus sin sárphointe ag Killeen. Ní gá dúinn bac le Hawkeye an babhta san agus an chéad babhta atá Lachtaín imithe chun tosaigh mar. Paul Lane ach ní fhéadfadh sé smachtú agus Kennedy ceann fada eile buailte isteach aige. Seans ar an mbáide! Faighte ag Shane Donnelly. Bhí leathsheans aige níos luaithe. Chruthaigh sé ceann eile do Maher agus anois tá a bháide féinig aimsithe aige. An-bháide ar fad agus you know d'úsáid siad an modh díreach. B'fhéidir go bhfuil Fánaithe Ruiséil, tá siad tapaidh, tá sé sin le feiceáil ar an bpáirc. Ach nuair a nuair a ndeachaigh an an liathróid díreach taobh istigh ar imeall na cearnóige, bhí siad in ann é a bhuachaint don tarna uair agus ana chríoch ar fad. Níor. Pointe eile Luke Duggan Murray amach íseal ach Beausang arís taobh thiar de Simon Rafter ach tá sé buaite ar ais ag Beausang. Bhfuil pointe ó imirt aige féinig tá sé ag faire fós an brat bán imithe in airde, 1 5 le 5 i dtreo Maher. James Maher, Ní raibh sé ag faire pas scaoilte faighte ag Moynihan. Moynihan, Tabhairt féna phointe féinig ach an bhfuil sí imithe? Tá ambaist! Smachtaithe ar deireadh bhuel ag Brendan Quinn. Tá. Féachann sé cé tá ar fáil. Buailte go deas suas isteach sa chúinne. Smachtaithe go haoibhinn ar fad ag Donnelly. Tá báide aige. agus tá pointe eile anois aige chomh maith céanna. Ana scór ar fad. Déanta go deas aige. Anois níl Fánaithe an Ruiséil ag feiscint na n-imreoirí sa bhreis atá thiar ag Cumann Lachtaín. Seo chugainn anois Mark O'Dwyer. Dwyer sásta pointe a aimsiú dó féinig in airde leis an brat bán agus bhí gá acu leis sin. Baintear Fitzpatrick. Seo chugainn amach iad anois Luke Duggan Murray. Cuireadh sé fé phointe eile chun cúig phointe a chur eatarthu agus sin déarfá anois cúig phointe, dhá bháire is beidh an bua acu mar phointe idir na foirne. Tá sé buaite ag Fánaithe an Ruiséalaigh, an bhfuil deis amháin eile iontu. Tá sé. Buailte amach i dtreo Luke Duggan Murray in íochtar, á bhuachan Darragh Maher. Bhfuil an pointe ag Maher? Tá! Ceithre phointe curtha idir na foirne aige siúd. Imreoir idirchontae ar phainéal Chill Chainnigh buailte go deas ag Brennan. Bhfuil pointe aimsithe aige siúd? Féach air sin! An-chríoch leis an gcluiche ag Darren Brennan. Go haoibhinn ar fad uaidh siúd. Agus tá Cumann Lachtaín ag ceiliúradh anseo agus laoch na himeartha ainmnithe agatsa, Mark Foley, ná? Ah bhuel, tar éis an scóir sin, Darren Brennan mar laoch na himeartha, rinne sé gach rud i gceart inniu. Ana lá ar fad do Naomh Lachtaín agus ana lá do Darren Brennan.

de Chorn Sóisear Iománaíochta Chumann Lúthchleas Gael do Chaptaein Naomh Lachtaín, Criomhthann Bergin.
I 2010 d'ardaíodar Craobh Idirmheánach na hÉireann, i 2025 Criomhthann Bergin ag ardach an Craobh Sóisearach do Cumann Lachtaín Curaithe Chill Chainnigh, Curaithe Chúige Laighean agus anois Curaithe na hÉireann.